bɛɛ lajɛlen ni tile buba fane ŋana belebeleba donc n b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ a ka vidéo partager buba fane mana bɔ tilegan fɛ dɔrɔn kɔrɔ kɔni cio yɛrɛ yɛrɛ de bɛ yen donc asimi bɔra kunu ka décret fitinini ni min fɔ n bɛna n da don o décret la k'a kuma bɛɛ ban pewu ko in bɛ laban tiɲɛ de ma dɛ ko in bɛ laban tiɲɛ de ma tijo de paris ko in bɛ laban tiɲɛ de ma worokiya dunbiya ko in bɛ laban tiɲɛ de ma kasim kino jalo a bɛ laban tiɲɛ de ma dɛ delforo a bɛ laban tiɲɛ de ma madila sise a bɛ laban tiɲɛ de ma donc n bɛ polisi bɛɛ fo tunkara i kelen tɔgɔ la donc ko in bɛ laban tiɲɛ de ma aba jire a bɛ laban tiɲɛ de ma voilà benzema kamara fo dakar voilà donc maliyɛnw n bɛ na min fɔ dɔrɔn bɛɛ bɛɛ k'a faamu objectif kelen min b'anw na asimi i bɛ taa élection de la wa a tɛ kɛ président ye ko 5 ans dɛ ou bien k'a bɛna a kɛ tan a tɛ kɛ o de tun y'an ka objectif ye an y'o atteindre déjà ka tila k'a fɔ asimi ɲɛna ne buwa fane ne filɛ nin ye position min na kɔfɛ ne yɛrɛ nimisara mun na n ma bɔ kɔfɛ jaa kɔfɛla in ka di jaa kɔfɛ videomaniw tun b'u ja tan de

murukuni tongama de bɛ murukuni sinɔn buwa fane tɛ siran ne kabiri ala ye ne da ne tɛ siran ne dalen b'a la ne bɛ sa tout moment en même temps ne b'a dɔn fana lahara ɲɛnafin tɛ yen dɛ ne teriw yɛrɛlama u n'u dalen accident bolo k'u sen kari k'u kun ci k'u su ye n'u tɛ su su t'an fara ka tila ka n yɛrɛ fa wolo dɔgɔnin n'a bɛ tan de k'a dalen kisɛ b'a disi la a salen ka n fa da kaburu kɔnɔ ka n somɔgɔ caman da kaburu kɔnɔ ka n teriw taatɔla ye lahara ne bɛ siran mun ɲɛ ni ala cɛ ne tɛ siran ko ɲɛ mori kɔni k'a fɔ aw ɲɛna fɛnɛ élection présidentielle nin ta an bɛ ɲɔgɔn na dɛ aw bɛ candidat min choisi ni ne n'a candidat aw ka da a la fɛnɛ candidat tɛ ne bolo dɛ a kɔnɔ ne ni mɔgɔ min bɛ ɲɔgɔn bolo mori kɔni n'o tigi tun se na san tun b'a sɔrɔ ne da dilen don wari tɛ ne tiɲɛ ne y'o fɔ a ye wari tɛ ne tiɲɛ wa a dalen b'a la ko ne tɛ se ka mɔgɔ mɔgɔ kɛlɛ k'o kɛra aw ka candidat ye fɛnɛ ni ala cɛ ne b'o kɛlɛ ne tɛ mɔgɔ kɔ dɛ ne tɛ mɔgɔ kɔ ne bɛ n yɛrɛ de kɔ ne bɛ n yɛrɛ de kɔ parce que mɔgɔ si ma ne kɛ buwa fane ye ne ka baara kɛlen kabi n fitinin o de ye ne kɛ buwa fane ye donc ne tɛ mɔgɔ kɔ fɔlɔ dɛ n tɛ mɔgɔ si kɔ wa ni n ko n bɛ mɔgɔ mɔgɔ kɛlɛ ne de bɛ se ka hali jinɛ kɛlɛ ne b'i kɛlɛ wa n'i ye fanga ta k'i kɛlɛ ka tila ka maliyɛnw ɲɛ yɛlɛ i ka fanga kɔnɔ ɛ fangatigi kɛlɛli ka nɔgɔn diɲɛ fɛn bɛɛ vidéo partager fangatigi kɛlɛli ka nɔgɔn diɲɛ fɛn bɛɛ parce que a si tɛna se ka population sago kɛ ten ko ye yaya donc kow bɛ yen dɛ buwa fane bɛ koba de nin kalama mais hɔrɔnya ni ko caman kama n da dilen don n tɛ se ka bɔ ni secret dɔw ye mais si jamais si jamais ne provoquer n bɛ bɔ n'a bɛɛ n tɛ mɔgɔ kɔ tugun dɛ ne tɛ mɔgɔ si kɔ ne bɛ n yɛrɛ de kɔ ne tɛ mɔgɔ si kɔ tugun ne bɛ n yɛrɛ de kɔ voilà n'i ma se ka kɛ candidat ye voilà ni mɔgɔ min bɛ bɛn ko la n'o bɛ sigi an bɛ bɛn ko la ne tɛ mɔgɔ kɔ dɛ wa ne bɛ se ka bɛɛ kɛlɛ ne de bɛ se ka mɔgɔ kɛlɛ k'i to i ka fanga la 10 ans a tɛ foyi tiɲɛ n ye alhamdulilayi kɔfɛla la bi kɔfɛla la bi n filɛ nin kɔfɛ bi bi la mɔgɔ man farin ne ye mɔgɔ foyi man farin ne ye bi diɲɛ kɔnɔ a bɛ vidéo in partager asimi ka eh, décret fitinin min bɔra a kɛra min kama n bɛn'o de ɲɛfɔ aw ɲɛna a ye vidéo partager ne ni asimi ninnu bɛ ɲɔgɔn na de ne n'u bɛ ɲɔgɔn na de wa mɔgɔ mɔgɔ fɛnɛ k'i ne ka di k'i b'a k'i kɛ tan ko parce que ko buba fane ni asimi ninnu bɛ ɲɔgɔn na i k'i jija ni bombe bɛ ci fɛnɛ n'a ser'i ma buba fane nɔ tɛ dɛ ne nɔ tɛ dɛ ne tɛ mɔgɔ kɔ dɛ ne bɛ n yɛrɛ de kɔ voilà suwala baye dara n ka foliba bi ye suwala baye dara bɛɛ ka to ligne na n ka foli bɛ suwala baye dara ye voilà suwala i bɛ n faamu quoi parce que e bɛ to ka kuma n fɛ ko caman na il est sorti quoi ah ok merci donc voilà kɔrɔ suwala baye dara e to ka kuma n fɛ mais n sofelen de don sisan parce que n bɛ ka se asimi ninnu na kɔrɔ suwala n bɛ ka se asimi ninnu na e to ka kuma n fɛ mais ne tɛ ban e ka kuma ninnu ma mais il faut pas que kɔrɔ suwala i ka kuma n fɛ quoi parce que ne n donna kɛlɛ kɛlɛ kɛlɛ kɔnɔ sisan de n bɛ ka don kɛlɛ kɔnɔ parce que n ye asimi ta k'a pɛrɛn k'a bin bugurijɛ la maliyɛn bɛɛ ɲɛna a ka kunu décret a yɛrɛ maliyɛn bɛɛ la ko buba fane gaɲɛna maloya de b'u ɲɛ la maloya min b'u ɲɛ la sisan

mais barika tɛ mɔgɔ dɔw la diɲɛ kɔnɔ bilayi k'i ka jamana bila crise économique kɔnɔ k'a yira e farilankolon na ko CEDEAO ye faransi ka eh, organisation de ye ko président minnu bɛ CEDEAO kɔnɔ k'olu bɛɛ ye sous-préfetw de ye o tuma asimi fana ye demi sous-préfet ye dɛ parce que asimi bɛ k'i makasi o président ninnu de ye bi asimi bɔra ka décret in kɛ pour que ka essayer k'o président ninnu ka confiance gagner k'a pɛrɛ n'o ka fanga di parce que wari t'a ka kɛsu kɔnɔ wari t'a ka kɛsu kɔnɔ rien ne va au mali wari tɛ état ka kɛsu kɔnɔ u y'u ban ka dɔ b'u sara ni cɛnw na u ye wari in bɛɛ dun k'a ban hali IBK ni ATT ninnu ye baara kɛ wari min fɛnɛ na ATT ni IBK ninnu ye baara kɛ ka wari min fɛnɛ bila k'a mara ni problème ye jamana sɔrɔ wari in bɛ ta ka don o la u y'o fɛnɛ bɛɛ utiliser k'o ban pewu pewu pewu pewu pewu donc dugu jɔlen de don nin yɔrɔ in na n ka foli bɛ mali duwaniye bɛɛ duwaniyew b'a dɔn ne bɛ ka tiɲɛ fɔ n ka foli bɛ ɛnpo baarakɛla bɛɛ ye ɛnpo baarakɛla k'a daminɛ sanfɛ fo plantɔn u b'a dɔn ne bɛ ka tiɲɛ fɔ duwani kɔnɔ k'a daminɛ sanfɛ fo plantɔn u b'a dɔn ne bɛ ka tiɲɛ fɔ kɔmɛrisanw bɛɛ b'a dɔn ko buba fane bɛ ka tiɲɛ fɔ gansan aw ma dɔ fara eh, duwani prix kan dɛ dédouanement prix kan dɛ ni dɔ farala dédouanement prix kan jagoya fantanw de b'a sentir parce que asimi ninnu ye wari in bɛɛ dun ka ban pewu wari wari dunna ka ban pewu bɛɛ k'a partager wari de dunna asimi ninnu fɛ ka ban pewu donc sisan asimi bɛ bɔ sisan ka décret dɔ fɔ pour que k'a yira CEDEAO présidentw na a kɛ ala kama deux mois kana an tiɲɛ ɲɔgɔn ye tugun deux mois kana an tiɲɛ ɲɔgɔn ne de tun ko cinq ans n y'aw provoquer n ye mɔgɔw bila k'aw dɔgɔya n y'u bila ka taa boulevard sanfɛ k'a fɔ à bas la CEDEAO à cause de cinq ans n y'u bila k'a fɔ à bas la France à cause de cinq ans n y'u bila k'a fɔ ko CEDEAO ye France ka organisation de ye donc bi ne de ko ko ne de y'o bɛɛ kɛ dɛ mais a ye yafa ne ma ne de seginna ka na don a la asimi ne ko n kɔrɔ cɛbakɔrɔ kɔni n'i ye décision ta k'i bɔra ko la k'i bɛ se k'i ka yɛrɛmahɔrɔnya ta i tɛ segin kɔfɛ dɛ i tɛ segin kɔfɛ o de ye tiɲɛ ye dɛ sinɔn ne buba fane filɛ nin ye bi proposition fɔ dɔ nin bɛ nin ma kɛ ne y'aw fɛ ko n ka segin ka don bamako n b'a fɔ a ye n ko n mago tɛ bamako la n ko parce que hakilinaw bɛ ne na projetw bɛ ne bolo hali n'i ye ne bila ka taa n sigi somali ne bɛ hakilina sɔrɔ hakilina min bɛ se ka wari ladon ala ye hakilina ɲuman di ne ma ne bɛ masa fo k'a barika da ala ye masa ye dɛ ala de ye hakilina di ne ma ne bɛ balo ni n ka hakilina de ye mali bɛɛ b'a dɔn i bɛ buba fane fɛ i t'a fɛ il fait partie des hommes les plus intelligents de ce pays bɛɛ b'o dɔn ne initiative créé créé saka ba mɔgɔ ma sɔrɔ a tɛna a tɛna ala de fana ye ne k'o mɔgɔ ye koyi a tɛna ala de ye ne ci ka na aw kama maliyɛn egirilen ninnu dɛ egirilen den ninnu mɔnimina ninnu kumune kumunenba ninnu mɔnimina hɔrɔnw bɛ yen dɛ ni mɔnimina bɛɛ tɛ mɔnimina hɔrɔnw bɛ yen mais n kan bɛ kumunen den minnu b'u sigi ka mɔgɔw ba n'u fa neni facebook kan n kan b'olu de ma lamarabali den ninnu dɛ n kan b'olu de ma ne kan b'olu de ma ne n'olu de don u b'a dɔn ne de tɛ siran u ɲɛ ni mali bɛɛ ye ne de bɛ b'u ɲɛ na ne tɛ videomani ye dɛ mais video ne bɛ don a la komi a bɛ ka videomanaya kɛ cɛya de ne bɛ don videomanaya la ka tila ka n ka projetw valider c'est ça un leader ne bɛ don videomanaya la ka président kɛlɛ ka tila k'a yira président na ko n ka projet bɛ tɛmɛ e tɛ e tɛ ala de don ne de b'o kɛ buba fane fan bɛɛ ne de b'a yira milliardaire la i ka wari b'i pɔsi kɔnɔ ne ka mago t'i la ne bɛ balo ka sɔrɔ i tɛ ala y'i ɲɔgɔnna caman de di ne ma n'i banna i ɲɔgɔnna wɛrɛ bɛ yen

n'i ko i ɲɔgɔnna dɔnkilidala tɛ ala y'i ɲɔgɔnna dɔnkilidala caman di n ma n'i ko i ɲɔgɔnna politikikɛla tɛ ala y'i ɲɔgɔnna politikikɛla caman di n ma n'i ko i ɲɔgɔnna waritigi tɛ ala y'i ɲɔgɔnna caman di n ma n'i ko i ɲɔgɔnna président tɛ ala y'i ɲɔgɔnna caman di n ma asimi maloyara asimi malola asimi aujourd'hui est devenu le petit sous-préfet de la france parce que a y'i majigin CEDEAO ye a b'an kɔnɔ asimi e ye maliyɛnw bila ka kɔngɔ muɲu ko cinq ans k'i tɛ bouger n ka foli bɛ ɲoro serifukɛ buye n y'o de fɔ n tɛ karamɔgɔ dɔgɔya kɛ buye ko ko trois ans buye ko ko trois ans a bɛ cogo di bi a bɛ cogo di bi bi asimi tɛ ka kɛlɛ kɛ 20 mois de nɔfɛ sisan 20 mois a tɛ ka kɛlɛ kɛ 20 mois nɔfɛ maliyɛn bɛɛ ɲinɛna a kɔ

donc k'a bɛ bɔ a bɛ gawaw lafili bɔ gawaw fana bɛ kule vive asimi vive asimi a ko deux ans a ko vingt mois a ko vingt mois mais ne b'a ɲini CEDEAO président mɔgɔw fɛ CEDEAO président aw jija sa a maloyara walayi a kana a tɔ malo ka taa fɛ malo man ɲi hɔrɔn ma bɔn ko mɔgɔ hɔrɔnya tɛ mali la bilen hɔrɔn jamu de bɛ mɔgɔ caman na hɔrɔn tɛ bɛɛ ka video partager hɔrɔn jamu de bɛ mɔgɔ camanw la bi la hɔrɔn tɛ hɔrɔn tɛ dɛ hɔrɔn tɛ hɔrɔn jɛɲɔgɔn tɛ a maloya t'u la

aw taara baga ne ma ne de bɔra ko n b'aw kɛlɛ a tora ne ta la bi aw ma rekili aw de ma ko aw bɛ se même pas six mois même pas six mois six mois d'embargo aw ma rekili ta six mois d'embargo aw ma rekili ta barika bɛ jɔn na sisan barika b'anw na n'aw ye parce que an y'a fɔ ye k'aw tɛ se k'aw ji min y'a fɔ ye yan k'aw tɛ se k'a ka taa négocier aw tɛ négocier ko négociation kelen de ma a b'an kɔnɔ k'aw tɛna sɔn tuguni a b'an kɔnɔ k'aw bɛ se k'aw souveraineté économique ta o non barika b'aw na k'aw ji k'aw ji mon fils mon digne fils mamu diko mon digne fils baraka b'an na dɛ ne y'o de fɔ buba fane de b'a ka routine kelen kan buwa sogo buwa lafiyalen ye ala ka hinɛ a la buwa ala ka hinɛ a la buwa ni sumeyilu bubɛyi mayiga ne fa olu bɛɛ bɛ ka duwawu don ne k'u to lahara awɔ u ka duwawu bɛ n kɔrɔ hali atete n kelen fa amadu hɛ ni amadu ka baro kun ka di amadu fana ka duwawu bɛ ne ye a ka duwawu bɛ n ye walayi a b'a dɔn buba fane l'argent wari tɛ wari tɛ walayi ne ye wari ye n ɲɛ na kabini n fitini n'i ko million n y'a ye ɲɛ la walayi n'i ko milliard a n ye ko caman ye ɲɛ la dɛ n ye wari min dun n fitini fo bi n yɛrɛ ta n'i y'a bɛɛ kalikili kɛ ka fara ɲɔgɔn kan a ka ca ni milliard ye ne ni ala cɛ wala buba fane ŋana don

ne m'a fɔ k'aw tɛ se ne m'a fɔ k'aw tɛ se ne m'a fɔ asimi ne k'u tɛ se ayiwa ko bɛ yen dɛ mais u dusu kasilen de don bi n bɛ ka bombe atomique de don kɛrɛ la bombe atomique vidéoman vidéoman vidéoman o vidéoman baarakɛbali minnu b'u sigi u ka wari kɔnɔ dɛ moi je travaille j'ai mes projets je travaille j'ai mes projets donc même pas le mali moi je peux vivre wa aw bɛna président min jira ne bɛ ɲɔgɔn na dɛ parce que tile fila in na asimi bɛna décision décision ta jamanadenw bɛna tugu buba fane kɔ maliyɛn bɛɛ b'a fɔ hali ni ne tɛ buba fane fɛ n t'a fɛ k'a ye ɲɛ la a ye kuma fɛn fɛn fɔ bi la a ye tiɲɛ fɔ an tɛ se k'a fɔ a ɲɛna dɛ mais a ye tiɲɛ fɔ a ye kuma fɛn fɛn fɔ an ɲɛna maliko la an y'a bɛɛ y'an ɲɛ la an y'a kɛlɛ amadu aya sanogo kama an tilara ka tɛgɛ aya la an y'a kɛlɛ yan ibeka ko la atete ko la an tilara ka tugu atete kɔ a y'a fɔ an ye an tilara ka tugu atete kɔ an taara a kunbɛn des millions de maliens buba fane fɔlɔ de y'a fɔ an ye a y'a kɛlɛ k'a ta ye aw tilara ka na tuguni ko eh, ras bath n k'aw ma ras bath bɛ ka taa ni lutte min ye a lutte résultat t'a la faneni baneni min b'a kɔnɔ résultat t'a la parce que ala yɛrɛ ye faneni baneni haramu a donna ko o ko la faneni baneni donna kɛlɛ o kɛlɛ la o kɛlɛ ɲagasira o tɛ taa ɲɛ barika t'o kɛlɛ la ala de ye ba barika ala de ye bangebaga barika ala de ye fa fɛnɛ barika donc olu fila bɛ neni kɛlɛ min na e eh, walayi ala bɛ se ka barika don kɛlɛ la donc u o banenikɛla ni fanenikɛla nin bɔra ka kɔrɔ ras bath neniya u nana ko mamu diko u nana ka mɔgɔw ba neni ka mɔgɔw fa neni diko kama kɛlɛ tiɲɛna diko bolo ten de u y'a janfa u ye diko janfa ten de parce que faneni baneni b'u ka kɛlɛ la u janfara o la i bɛ ko o ko la bɔ faneni baneni kɔ ala t'a fɛ ala t'a fɛ kira t'a fɛ bɔ a kɔnɔ bɔ a kɔnɔ donc u bɔra o fana kɔnɔ tugun a buba fane barika b'i la sisan u nana fa neni ba neni kɛ ka asimi de dɛmɛ ala fana ko komi a ye fa neni ba neni kɛ ka asimi dɛmɛ dɛ asimi bɛ fɛ ka tɛmɛ modibo keyita ni sankara ninnu na a tɛ k'o ye fo ka diɲɛ wuli ala tɛ n t'a d'a ma hakɛ bɛ asimi ka fanga kɔ n y'a fɔ asimi tasuma de ka di hakɛ de bɛ asimi kɔ asimi ne y'o de f'i ye ɲama bɛ n na dɛ ne ni ala ni kira cɛ a ye ne tɔɲɔ ne taara n jɔ kaburudo na ka danga don wa ne ka danga bɛ yen n'a ma yafa deli ne fɛ walayi a tɛ hɛrɛ aw ɲɛ la a ka jugement bɛ juguya ni président bɛɛ ta ye a ka fanga binni bɛ juguya ni président bɛɛ ta ye bilahi i bɛ kobilen kobilen de ye f'i da don ye kaburu kɔnɔ asimi ne tɛ yafa aw ma dɛ aw bagara n ma jamana ko la aw bagara n ma ko n ye tiɲɛ fɔ ko n jɔrɔla fantanw na aw bagara n ma ko n ko aw bɛna décision min ta k'a bɛ se jamana économie ma tilekan deredere ne ye sira min yira aw la min bɛ ne ka pv kɔnɔ a y'o sira ta bi a y'o sira ta bi o sira in fana tɛ ta tugun a tɛ ɲa i bolo tugun ko fo i ka maliyɛnw fara ɲɔgɔn kan an ka bɛn ko la an ka gouvernement d'union nationale sigi asimi ne m'o de fɔ aw ye depuis ko in ma kɛ embargo ma kɛ ne m'o de fɔ aw ye a ye n tɔɲɔ dɛ bilahi a ye n tɔɲɔ a ye n tɔɲɔ aw bagara n ma a ye n tɔɲɔ ok aw bagara n ma a ye n tɔɲɔ ala ye sababu di an bɔra n ye sababu min sɔrɔ kɔfɛ bi n ka hakilina la n tɛ se k'o sɔrɔ ka n to mali la fo ka diɲɛ wuli n t'a sɔrɔ ka n to mali la fo n yɛrɛ ko n mɛnna n yɛrɛ kan mɛ ala mana min kɛ don min na jɔn i b'o de minɛ ala mana min kɛ don min na n y'o de minɛ ne n'aw ka videomani si tɛ kelen mali bɛɛ ne de bɛ bɔ n ye nin kɛ jamana ye bilan bɛ n bolo ne de bɛ se ka bɔ videomani bɛɛ mali bɛɛ président y'i jɔ ka ne de tanu ne de bɛ se ka bɔ videomani bɛɛ cɛ les stars africaines minnu ye coupe d'afrique ta ka d'u ka jamanaw ma n tanukan filɛ nin u da kɔnɔ ne de bɛ se ka bɔ afrique artiste baw minnu ye micro ta bercy ni yɔrɔ baw la olu de filɛ nin ka buba fane fasa da ne de bɛ se ka bɔ k'o fɔ mali bɛɛ denmisɛnnin kunna ne bɛ se ka bɔ k'o fɔ ne bɛ se ka n disi gosi n'o ye mais a ye ne tɔɲɔ o la ne ko ne tɛ n ta yafa n b'aw kɛlɛ n b'aw kɛlɛ n b'aw kɛlɛ wa jamanadenw bila ka ne ka tiɲɛ tɔ bɛɛ segin n ma jamanadenw bila ka ne ka tiɲɛ tɔ parce que aw yɛrɛ bɛna acte min poser ani gɛlɛya min bɛna ale jamana kɔnɔ o de b'a to maliyɛn bɛɛ bɛ segin ne ma n ka foli bɛ moto taxi bolilaw ye aw y'aw ka hɔrɔnya a ye n ka ne ka hɔrɔnya segin n ma moto taxi bolilaw n y'aw ka solution d'aw ma kunu aw bɛ sigi aw b'o solution appliquer aw b'aw fara ɲɔgɔn kan aw bɛ taa diko fɛ yen minnu ye politique concours pɛridi a ye danaya dan ka danaya tora an cɛ hɔrɔnya tora an ni ɲɔgɔn cɛ jeune minnu ye politique concours pɛridi aw b'aw fara ɲɔgɔn kan aw bɛ taa diko fɛ yen donc mɔgɔ mɔgɔ bɛ ka gɛrɛ n na vraiment a bɛ laban tiɲɛ de ma comme aw yɛrɛ y'o dɔn a bɛ laban tiɲɛ de ma ne bɛ yafa mɔgɔ bɛɛ n nenibaga bɛɛ ma parce que aw tɛ minnu bɛ sanfɛ olu de y'aw bila fili la a bɛ ne ni sanfɛ mɔgɔ de ni ɲɔgɔn cɛ ani tɛ duguma mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ duguma mɔgɔ tɛ ne ennemi o ni ala ka su mɔgɔ mɔgɔ ye ne dɔgɔya mɔgɔ mɔgɔ ye ne kɛlɛ ne n'a bɛɛ tilara ka ja parce que je suis un homme de pardon mais asimi n'a ma yafa deli ne fɛ i bɛ kobilen de y'i ɲɛ la ne ni ala cɛ fo ka t'i ka fanga ban i bɛ kobilen de y'i ɲɛ la fo ka t'i da kaburu kɔnɔ bilahi i n'i ka cinq colonels bɛɛ ye walayi parce que ne ye danga min don ni mɔgɔ mɔgɔ b'a kɔrɔ dɔn hayidara tɛ tilen k'a fɔ i ye n ka foli bɛ bani ye bankoni na bani tɛ tilen k'a fɔ i ye ko hakɛ man ɲi hakɛ ma n'i ye mɔgɔ tɔɲɔ fanga b'i la ka tɛmɛ a kan marifa b'i bolo i bɛ yafa deli a fɛ ne t'aw to yen dɛ aw ni ne de bɛ ɲɔgɔn na ne t'aw to yen wa ne tɛ siran saya ɲɛ ni ne taara lahara bi ne teriw bɛ lahara ne yɛrɛ wolofa dalen don lahara n mɔkɛ bɛɛ dalen don lahara donc ne akɛyibaga ba de bɛ lahara ne tɛ siran wa ne b'aw kɛlɛ ne tɛ siran dɛ bilayi ne tɛ siran ne kan ka diɲɛ diya fɛn fɛn kɛ ne y'a bɛɛ kɛ ni so ko de don ala ye so latigɛ n ye Eh, k'a sɔrɔ n ma san san san san san bi saba tɛmɛ n ye so jɔ k'a sɔrɔ n ma san bi saba tɛmɛ n'i ko ko immeuble ko ni fɛn ninnu alhamdulilayi bien bɛ ne bolo alhamdulilayi bienw bɛ ne bolo n yɛrɛ halala fa m'a di yan ba m'a di yan n yɛrɛ halala n ye n ka wari ta n y'a don a la n ye n ka wari ta n y'a don a la n ye diɲɛ dugu duman bɛɛ yaala wala hali n'a y'a sɔrɔ n ma makan ye fɔlɔ ala ka makan yeli nɔgɔya an bolo mais aw kɔni aw ne bɛ ɲɔgɔn na dɛ sanbu samiri danbele alima sangare n'u bɛ ɲɔgɔn na dɛ n t'u to yen bilayi n t'u to yen an bɛ ɲɔgɔn na dɛ wa aw bɛna kandida min suwazi a y'a fɔ kandida ko buwa fɛnɛ ko ko a ka miliyari ko n b'a fili ji la n m'a fɔ sumala sise ka mɔgɔw ya n m'a fɔ sumala ka mɔgɔw ye ko n bɛ sumala ka miliyari kɛ fu ye n m'a fu ya a ma kɛ fu ya donc aw bɛna kandida min suwazi wala hali n'a kɛra ne wolofa ye n t'a to yen hali n'a kɛra ne wolofa ye n'a ma taa yafa deli ne fɛ aw bɛna kandida min suwasi hali n'a kɛra ne wolofa ne n'o bɛ ɲɔgɔn na wari tɛ ne san dɛ wari tɛ ne san kɔrɔcɛ wala n y'a f'i ye wari tɛ ne san dɛ ne ni n kunkolo la ta de bɛ ɲɔgɔn na aw bɛna kandida min suwasi n t'a to yen dɛ n t'a to yen hali n'a kɛra n yɛrɛ wolofa ye parce que n pɛrɛlen don aw kama mɔgɔ mɔgɔ jɛra ka ne kɛlɛ mɔgɔ mɔgɔ jɛra ka kojugu kɛ ne na ɲɔgɔn fɛ aw bɛ d'a la k'a fɔ buwa fana tɛ siran ko ɲɛ ala k'a ɲaga d'a ma bɛn ca yɛrɛ ye